Salam la famille, c'est comment Aw bismillah tuguni sur Cactus. An ɲɔgɔn sɔrɔ video wɛrɛ la n'i ye mɔgɔ kura de ye kana ɲina toujours i abonner en plus i ka cloche nin activer comme ça n'an ye video kura bɔ dɔrɔn i bɛ bɔ a kalama bi ye dimanche don de ye février kalo tile tan ni fila san 2023 nin video kɔnɔna la an bɛna baro kɛ ukraine ni russie ka mankan de kan précisément an bɛna kuma cɛ min kan a tɔgɔ de ko elon musk nin t'a siɲɛ fɔlɔ n delila k'a expliquer ɲɛna k'a fɔ ko cɛ min ka wari ka ca ni diɲɛ bɛɛ ta ye wagati tɛmɛnenw na a kun ye dɛmɛba dɔ bila ka taa di ukrainienw ma donc a bɔra ka kuma dɔw fɔ a ni ukrainiyɛnw kun bilala ɲɔgɔn na waati tɛmɛnenw na an filɛ nin wagati min na tuguni a ka entreprise ye decision dɔ de ta min ma diya ukrainiyɛnw ye u bilala ɲɔgɔn na tuguni an bɛna essayer k'o de débriefer aw fɛ nin video kɔnɔna la comme d'habitude yanni i ka video filɛ kana ɲina i b'a cliquer nin bouton kan walasa ka fanga di video ma Et c'est parti pour la vidéo. Nin video sponsorisélen don boutique dɔ de fɛ, n'u b'a wele ko Isiaka Togo et Fils. U bɛ moto piyesiw de feere moto mariki fɛn o fɛn bɛ yen k'i mago jɔra piyesi la n'i sera Isiaka Togo et Fils fɛ u bɛ se k'i nimisi wasa o kɛra jakarta ye o sanili awuji moto mariki fɛn o fɛn bɛ yen a bɛɛ piyesi bɛ sɔrɔ u fɛ u ka butiki bɛ kabala wɛrɛda yɛrɛ la n'i mago b'u la i bɛ se k'u wele nin nimero la n'o ye 77 91 04 29 n'i m'u sɔrɔ o la i bɛ se k'u contacter sur 78 75 39 36 n'i m'o fɛnɛ sɔrɔ i bɛ se k'u wele 78 56 67 23 bon maintenant an bɛna video daminɛ ni Elon Musk de ye minnu bɛ n ka video suivre par le passé n delila k'a expliquer aw ɲɛna k'a fɔ ko américainw fɛ yen cɛ dɔ bɛ yen n'u b'a wele ko Elon Musk wagati tɛmɛnenw na ale de kun ye l'homme le plus riche au monde ye c'est à dire cɛ min ka wari ka ca ni diɲɛ bɛɛ ta ye sisan déclassement don n t'a dɔn n'a sɔrɔ a jiginna ou pas donc milliardaire kɔni de don entreprise caman b'a bolo i n'a fɔ spacex ani starlink ninnu donc an bɛna kuma entreprise min kan bi o tɔgɔ de ko starlink ale ka baara ye ka paraboliw de dilan c'est à dire a bɛ interneti de di mɔgɔw ma donc kalo sara ni fɛnw bɛ sara et tout a ka antɛni in b'a permettre i bɛ connexion sɔrɔ fan bɛɛ i bɛ kungo kɔnɔna la o i bɛ kɔgɔji sanfɛ i bɛ fan o fan i bɛ se ka connexion ɲɛnama sɔrɔ parce que satellitew b'a yɛrɛ bolo sanfɛ minnu bɛ connexion di a ka antɛniw ma directement donc mais antɛni ninnu da ka ca dɛ kɛlɛ wulilen ukraine ni russie ni ɲɔgɔn cɛ le fait qu'a yirala k'a fɔ ko ukrainienw ka sɔrɔsiw tɛ ka se ka intɛrnɛti sɔrɔ yɔrɔ dɔw la walasa ka se k'u ka operasiyɔn mener à bout walasa ka se ka seba sɔrɔ irisiw kan parce que ni intɛrnɛti tɛ yen bi tile in na kɛlɛkɛminɛn baden de bɛ minnu bɛ marcher ni connexion ye donc le fait que irisiw bɛ k'u ka infrastructure caman ci o kɛra sababu ye u ka sɔrɔsiw kun bɛ terrain sanfɛ yɔrɔ dɔw la u tɛ se ka connexion sɔrɔ wa fɛnɛ jamanakɔnɔden baden de bɛ minnu kun tɛ ka connexion sɔrɔ bon ale nana jateminɛ kɛ k'a fɔ ko a ka parabole minnu bɛ yen n'u b'a wele ko starlink u bɛ se ka dɛmɛ dɔw lase ukrainiyɛnw ma le fait que ale ka jamana bɛ ka ukrainiyɛnw dɛmɛ ale fɛnɛ bɛ sɔn k'u dɛmɛ n b'a préciser a wolola afrique du sud de donc mais a lamɔna états unis de a y'a ka kalan ni fɛnw bɛɛ kɛ yen de bref bon elon musk kɛlen k'a jateminɛ k'a fɔ ko ukrainiyɛnw mako b'a ka dɛmɛ na Ukrainiens ka president fara ka conseiller kan Mikhailo Podolyak ni Volodymyr Zelensky bɛɛ bɔra k'a ɲini eh, Elon Musk fɛ k'a fɔ k'u mago b'a ka Starlink la k'a ka antɛni baden bila ka na di u ma parce que u ka sɔrɔsiw sɛgɛnnen don terrain sanfɛ u ka droniw n'u ka artilleriew tɛ ka se ka concordance kɛ walasa ka se ka operation ɲɛnamaw kɛ ka frappe kɛ Rusiw contre la parce que internet tigɛlen don yɔrɔ caman na bon appel ninnu cayara Mikhailo Podolyak n'a kumana Volodymyr Zelensky bɔra ka kuma k'a fɔ ko a bɛ se k'u dɛmɛ o kɛlen sisan a ye initiative ta ka starlink baden bila ka taa di ukrainiyɛnw ma an filɛ nin wagati min na u sera ka mun jate a yirala k'a fɔ k'a ka antɛni ɲɔgɔnna ba mugan duuru de bɛ ukrainiyɛnw fɛ yen nin waati in na wa fɛnɛ a kɛra sababu ye ukrainiyɛnw sera ka tiɲɛni camanba de ladon irisiw kun wagati dɔ kɛra irisiw bɔra k'a yira k'a fɔ ko cɛ in kɛr'u jugu ye an bɛ bali min na wagati dɔ fɛnɛ kɛra tellement kɛlɛ bɛ ka mɛn paske n'i ma fili a kɛra cɛ in kɔnɔ k'a fɔ ko kɛlɛ bɛna ban joona de ye donc ale y'a décidé k'a baden bila ka taa bon mɔgɔ bɛ ɲina mun kɔ n'a y'a bila ka taa kalo sara de fɛnɛ bɛ sara parce que i bɛ connexion di mɔgɔ ma ni kalo sara facture de bɛ sara donc a nana jateminɛ k'a fɔ ko kɛlɛ bɛ ka taa a bɛ ka taa a tɛ ka ban o hukumu de kɔnɔna la wagati dɔ la a y'a décidé ka wuli k'a yira k'a fɔ k'ale ka antenne ba mugan jatew de bɛ ukraine kɔnɔna la donc k'u tɛ se ka continuer ka utiliser ten ko a ka gouvernement mɔgɔw n'o ye américainw ye ani jamana minnu bɛ ka ukrainienw dɛmɛ donc k'u ka essayer k'a ka facture sara a yirala k'a fɔ ko juru min yɛrɛ kun yɛlɛnna a bɛ sɔn ka 400 million ɲɔgɔnna ni bɔ donc a san wari dɔw bɛ yen ani fɛnɛ facture wari dɔw fɛnɛ bɛ yen donc europe jamana dɔw ye dɔw sara américainw fɛnɛ ye dɔw sara hali bi n'i ma fili a ka juru b'u la Bon, le fait que Elon Musk y'a décidé ka Starlink in baden bila ka taa di Ukrainiens ma mɔgɔ caman bɔra k'a yira k'a fɔ ko héros de don k'a bɛ ka dɛmɛ kɛ k'a ka antenne bɛ ka kɛ sababu ye Ukrainiens bɛ ka tiɲɛni caman ladon Rusiw kun mɔgɔ caman kun kɔntanna Ukrainiens ka kote la et tout wa fana ukrainenw ka gouvernement mɔgɔw bɔra k'a féliciter k'a yira k'a fɔ k'a bɛ ka ko min kɛ a ɲɛna donc euh, n'o fɔra mɔgɔ caman b'i yɛrɛ ɲininka k'a fɔ ko o ɲɛci jumɛn bɛ ukrainenw ka sɔrɔsiw ye parce que a yirala k'a fɔ ko terrain sanfɛ wagati dɔw la le fait que connexion tigɛlen don yɔrɔ dɔw la donc ni ukrainenw ka dronew lancer sanfɛ n'u ye information sɔrɔ donc renseignement mana sɔrɔ k'a yira k'a fɔ ko rusiw ka sɔrɔsiw baselen bɛ nin côté de la donc euh, information in kan ka transférer ka taa di artillerie mɔgɔw de ma artillerie in fana kan ka connecter satellite de la ou soit a kan ka connecter internet de la donc le fait que o connexion tigɛlen don o bɛ kɛ sababu ye gɛlɛya bɛ don u ka opération na u tɛ se ka information di ɲɔgɔn ma drone tigiw ni artillerie tigiw bon Elon Musk dun ye antenne min d'u ma u bɛ se ka connexion sɔrɔ fan bɛɛ o kɛra sababu ye u sera ka tiɲɛni caman ladon irisiw kun ukrainiyɛnw kun kɔntannen don mais u kɔntannen don ni cɛ in fɛnɛ businessman de ye entreprise de b'a bolo a bɛ wari ɲini de la a ka ko in na donc a b'a ka antenne nu feere de wa fɛnɛ a bɛ facturiw de fɛngɛ et tout en plus a ka satellite entretien ni fɛnw kan ka kɛ donc f'a ka wari de ladon a kun bɔn o kɛlen sisan cɛ in nana jateminɛ k'a fɔ ko réellement nin tɛ se ka continuer tan donc kɛlɛ tɛ ka ban wari tɛ ka sara en plus o bɔlen kɔfɛ ne ka connexion bɛ ka continuer ka utiliser o kɛra sisan a y'a décider k'a fɔ américain ka gouvernement mɔgɔw ɲɛna k'a fɔ k'u ka wari dɔ sara k'ale ka connexion tɛ se ka continuer ka utiliser ten ka consommer ka sɔrɔ wari tɛ sara donc o kɛlen sisan a bɛna fɔ 400 millions et quelques juru de tun b'u la donc a yirala k'a fɔ ko américain ye dɔ sara en plus europe jamana dɔw fɛnɛ ye dɔ sara minnu engagelen don kɛlɛ in na kosɛbɛ yɛrɛ mais n'i ma fili hali bi juru b'u fɛ o kɛlen sisan Elon Musk nana jateminɛ k'a fɔ ko même si nin sarala nin wagati na u bɛ continuer k'a consommer tuguni ale ka juru bɛna yɛlɛn parce que plus de 25 000 et quelques antennes de b'u ka jamana kɔnɔ u bɛ ka continuer ka connexion consommer et pourtant ale ka facture kelen kelenna bɛɛ par mois a bɛ sɔn ka taa milliers de dollars la et tout tu vois o kɛlen sisan nana ni proposition dɔ ye k'a ɲini ukrainiens fɛ yan'a k'o kɛ a ye publication de kɛ twitter sanfɛ ka vote kɛ k'a fɔ ko a ka faniw ka na ka voter mɔgɔ minnu bɛ fɛ sigikafɔ ka kɛ ukraine ni russie ni ɲɔgɔn cɛ olu k'a fɔ ko awɔ donc sigikafɔ in kɔnɔna la irisiw ye proposition min kɛ k'a fɔ ko dugu minnu minɛna n'o ye Donetsk ni Lugansk ye o ni la Crimée ninnu donc k'o bɛ tigɛ ka bɔ ukrainiyɛnw na u bɛ fara irisiw kan n'o kɛra irisiw bɛ kɛlɛ dabila donc mɔgɔ minnu votera o la u caman y'a jira k'a fɔ k'u sɔnna a ma kɛlɛ ka dabila an bɛ baro min na ukrainiyɛnw ka président Volodymyr Zelensky fɛnɛ nana ka vote dɔ kɛ cɛ in ka commentaire kɔnɔ k'a yira k'a fɔ ko minnu votera k'aw fɛnɛ bɛ fɛ Elon Musk kɔrɔ min tun bɛ yen min tun bɛ ka dɛmɛ ukrainiyɛnw fɛ donc a b'o de fɛ ou soit mun bɛ ka dɛmɛ irisiw fɛ o de ko ka d'aw ye mɔgɔ caman votera k'a fɔ ko cɛ min bɛ ka dɛmɛ donc ukrainiyɛnw fɛ o de ko ka d'u ye o kɛlen sisan depuis o wagati de la mankan wulila u ni ɲɔgɔn cɛ bon Elon Musk ka o proposition de ma diya ukrainiyɛnw ye ukrainiyɛnw ka président bɔra k'a ka mécontentement yira en plus o bɔlen fɛnɛ kɔfɛ donc ukrainiyɛnw ka ambassadeur min fɛnɛ bɛ allemagne kɔnɔ o bɔra k'a neni k'a fɔ k'a ka taga bɔ mɔgɔw da la ko plan de paix tɛ tɛmɛ olu ta kan n'u bɛ fɛ kɛlɛ ka ban k'a ka fɔ irisiw ka sɔrɔsiw ɲɛna u ka taga bɔ olu ka jamana kɔnɔ u ye dugukolo minnu minɛ u k'u lasegin u ma n'o kɛra kɛlɛ bɛ ban donc o kɛlen sisan Elon Musk fɛnɛ dimina le fait que ambassadeur in ko k'a ka taga bɔ mɔgɔw da la ale fɛnɛ ko ni ne bɛ taga bɔ aw da la n bɛ taa ni n ka antɛniw ye donc k'a bɛ connexion tigɛ u la ou soit américainw k'a ka wari sara donc a bɛna fɔ a tun bɛ fɛɛrɛ ɲini de la u bɛ se k'a ka wari sara cogo min donc a ye nin fɛɛrɛ sɔrɔ américainw ye wari d'a ma wa fɛnɛ europe jamana dɔw ye wari d'a ma bon an bɛ baro min na o mɛnna a continuera ka internet in to u bolo u bɛ ka continuer ka fɛn bɛɛ da irisiw kan ni internet in ye bon kɛlɛ daminɛ wagati la ale y'a yira k'a fɔ ko a bɛ ka d'u ma fu de mais a nana jateminɛ k'a fɔ ko kɛlɛ tɛ ka ban donc a ye kuma dɔw yɛrɛ de fɔ mun digira ukrainiyɛnw na ale y'a yira k'a fɔ ko c'est-à-dire chance foyi tɛ ukrainiyɛnw bolo u ka nin kɛlɛ in gagner ko kɛlɛ bɛ se ka ban cogo min sigikafɔ dɔrɔn de bɛ se ka kɛ u ka négocier kɛlɛ ka ban donc ukrainiyɛnw dun tɛ ka sɔn o ma ale dun y'a jateminɛ k'a fɔ k'a ka connexion bɛ ka perdu c'est-à-dire a ka wari caman bɛ ka latiɲɛ kalo kalo a bɛ wari min perdu miliyɔnw de don donc a dun t'a dɔn a bɛ connexion tigɛ u la cogo min a yɛrɛ de ko ten k'a bɛ connexion d'u ma wa fɛnɛ a dalen ba t'a la n'a sɔrɔ amerikɛnw ka guvɛrɛnɛman bɛna a ka wari in bɛɛ sara en l'intégralité o hukumu de kɔnɔna la a ye prétexte bɛɛ ɲini walasa a bɛ se ka connexion tigɛ ukrainenw na cogo min mɛ ni zen bon a bɛna f'u ye solution sɔrɔ nin wagati in na c'est à dire dɔgɔkun yɛrɛ kɔnɔna la ni n ma fili kunu bɛ kunasini amerikɛnw ka media dɔ bɛ yen n'u b'a wele ko cnn olu de bɔra k'a yira k'a fɔ ko elon musk ka entreprise min bɛ yen n'u b'a wele ko spacex o perezidanti muso dɔ bɛ yen n'u b'a wele ko gwynne shotwell ni n ma fili a bɛ fɔ tan de bon muso in de bɔra k'a yira conférence kɛyɔrɔ la k'a fɔ ko olu ka satelitiw n'u ka antɛniw ma dilan kɛlɛ kama c'est à dire u ma dabɔ kɛlɛ kama olu y'a di ukrainiyɛnw ma de walasa u bɛ se k'u yɛrɛ dɛmɛ n'a ye cogo min mɛ olu m'a fɔ k'u ka taa n'a ye champ de bataille kan ka se ka tiɲɛni ladon irisiw kun donc k'a dabɔra de u ka banki minnu bɛ yen an'u ka hopitali minnu bɛ yen n'u tɛ ka se ka connexion sɔrɔ olu y'a bila yen o hukumu de kɔnɔna la walasa u bɛ se k'u yɛrɛ dɛmɛ cogo min an'u ka fami minnu bɛ yen ni connexion t'u bolo n'a tigɛra donc u ka antenne ni satellite ninnu bila olu ka bolo kan u bɛ se ka baara kɛ n'a ye cogo min ko mɛ olu m'a yira jamais k'a fɔ ko k'a di ukrainiyɛnw ma u ka armée mɔgɔw k'a utiliser ka tiɲɛni ladon ninnu kun même si ni armée mɔgɔw b'a utiliser a ma dabɔ kɛlɛkɛminɛn kama o hukumu de kɔnɔna la entreprise mɔgɔ ninnu u ka présidente y'a décider k'a fɔ a ka mɔgɔw ɲɛna k'u ka connexion in limiter donc a limitelen o kɔrɔ t'a yira k'a fɔ k'u y'a tigɛ ukrainiyɛnw na ka ban mɛ u ye dɔ de bɔ a fanga la mun b'a permete u tɛ se ka tiɲɛni ladon irisiw kun donc o kɛlen sisan ukrainiyɛnw nana jateminɛ k'a fɔ ko n'o kɛra champ de bataille sanfɛ a bɛ sɔn ka dadigiba de kɛ u la parce que n'i taara yɔrɔ dɔw la n'i ye distance dɔ tɛmɛ ka taa kɛlɛkɛyɔrɔ la i bɛ bali mun na connexion bɛ tigɛ i la donc i tɛ connexion sɔrɔ yen bilen o kɛlen sisan u tɛna se k'u ka droniw manipuler ka ɲɛ ka information dumanw sɔrɔ walasa k'a di artillerie mɔgɔw ma u ka frappe kɛ irisiw contre la Wagati min na Elon Musk y'a décider k'a ka satellite ninnu bila Ukrainiens ka bolo kan, o wagati la Ukrainiens de tun kɔntannen don mais nin wagati in na le fait que a y'a décider k'a limiter k'a fɔ k'u ka sɔrɔdasiw kana se k'a utiliser terrain sanfɛ donc Ukrainiens de diminnen don Russiw kɔntannen don parce que o wagati la Russiw ka président kɔrɔ yɛrɛ Dmitri Medvedev bɔra k'a yira k'a fɔ ko cɛ in k'a ka fɛn ninnu bɛɛ retirer ka bɔ Ukraine kɔnɔna la donc ko sinon k'u b'a ka satelitiw ci donc o menasi kɛra mɛ u m'a ka satelitiw ci donc o muso in y'a yira k'a fɔ ko olu ka fɛn in ma dabɔ kɛlɛ kama olu y'a dabɔ k'u dɛmɛ de donc k'olu bɛ se ka mun kɛ nin wagati na o ye ka connexion in limite de donc ko à partir de maintenant u ye connexion u ye dɔ bɔ a fanga la donc ko ukrainien ka sɔrɔdasiw bɛ se k'u ka satellite ninnu utiliser ko mɛ u bɛ se k'a utiliser communication dɔrɔn de kɔnɔna la c'est à dire ka kuma ɲɔgɔn fɛ ko mɛ u tɛ se k'a utiliser walasa ka opération kɛ i n'a fɔ ka image ni fɛnw ta image satellitaire ni fɛnw ta walasa ka se ka frappe dɔ kɛ rusiw contre la donc k'u y'o limite o tɛ se ka ye bilen donc rusiw de kɔntannen don nin waati na a bɛna fɔ o ma diya ukrainenw ka président volodymyr zelensky ye en plus ukrainenw ka président ka conseiller bɛ yen n'o ye mikhailo podolyak ye o bɔra ka déclaration dɔw kɛ twitter sanfɛ k'a yira k'a fɔ ko o elon musk k'ale ma mun faamuya k'a bɛ ka dɛmɛ olu de fɛ ou soit a bɛ ka dɛmɛ rusiw de fɛ k'a k'o fɔ olu ɲɛna donc déjà i n'a fɔ n y'a expliqué an na cogo min eh, nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye mankan b'u ni ɲɔgɔn cɛ a mɛnna depuis waati tɛmɛnenw na olu mɔgɔ ninnu bɛɛ bɔra ka cɛ in dɔgɔya donc nin waati in na fɛnɛ décision ta k'a fɔ k'a bɛ connexion in limiter bon hali bi américain ka gouvernement mɔgɔw ma décider ka bɔ k'i prononcer ko in kan donc euh, le fait que cɛ ye décision ta k'a fɔ k'a bɛ connexion tigɛ u ka sɔrɔsiw la donc euh, k'a b'a limiter plutôt en plus u ka président volodymyr zelensky n m'a ka déclaration ye mais n'a kumana n b'a expliquer aw ɲɛna mais quand même kiev u kɔngɔmalenba de don ka cɛ in makɔnɔ sisan n'o ye ukrainien ye u diminenba de don k'a makɔnɔ réellement